Ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na ọ na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m ka anyị wee na-ezinye a bụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra ị ga na-afụkwanye a bụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya-amara ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka e meghara ọdachi
the less privilege this platform ma m na-agwa unu na-eche na m na-egwu egwu the greatest thing you will do as a good christian as a child of god nwa chukwu okike abịama is to help your fellow human being ihe m mụta n'obodo oyibo anụnwa m bịara bụ ịfụnanya o nweghị ihe ọzọ m mụtara ebe a maka chi enwere ihe m mụta ihe ọjọọ m mụta n'aka ndị india here sọ ife m mụta here bụ love sọ ife na-akụziri m ebe a love ị kpọgodo onye taxi i book uber na uber abịa uber ahụ bịa kịta na ọ bụrụ na ị ka nwere something si na ee eh, eh, nwere ike nwe ihe i chefuru ka i je weta ya o chewekwa gị onye chegide gị chegide oh, kedu ngwa onye bịa nigeria na two days ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ gị nwa na-eti fire fire we need to amend ourselves if you come to nigeria what are you going to learn within two days ị fụwa ihe ọjọọ ozugbo ị mụtawa ihe ọjọọ ife m mụtara ebe a bụ ịfụnanya ka anyị fụ onwe anyị n'anya ka anyị were religion a christ kụziri anyị were ya fụ onwe anyị n'anya nwanne m nwoke ọdịnaka nweke dị mma ee eh, ọ dị mma ee eh, ajie edwin ọdịnaka is here ọ na-alalụ ụla ọdịnaka is fine ọdịnaka is here nwanne anyị nwoke dị mma ya na ibu arọ o bu nke anyị na-agba mbọ ka anyị bupụ ya eh, this is ọdịnaka nweke our own beloved brother hmm? ee unu afụgo ya ọ nọ n'ụla ọ nọ n'ụla wee na-agọzikwu aka niile kwadolu ọdịnaka nweke nụ ọkachasị nya ọkachasị since e bido this platform ee eh? wee sị na ọdịnaka nweke ga-eje ụlọ ọgwụ ka e mee ya the surgery anyị sị na chukwu okike abịama agaghị agbawakwa gị aka ee chukwu okike abịama anyị na-ekpere na ama nkwe ka ihere mee gị ị ga na-eje eje na-abata abata onye ọbụla sị na nwatakịrị anụnwa ga-adị ndụ n'ala Igbo onye ahụ ga-adị ndụ ebe ọ na i si wee na-eweta wee na-atinye n'isi ọdịnaka a sị Chineke gozie gị nụ gozie ezinụnọ gị gozie ife niine nke ị na-eme gozie nwanne anyị Dixon nke kwụlụ anyị ụgwọ flight anyị ji wee bịawa Mumbai ebe anyị nọ na Mumbai another state na India ee eh? ofu state na India ebe a ka Nigeria niine ebe a kịta na bụ 2 hours journey ka anyị gbaa n'enu anyị gbaa 2 hours ee eh? na flight before anyị elute here ị fụ na ọ bụrọ obele ihe so anyị sị ya gazielu ya nụ ee gazielu nwanne anyị nwoke Ọdịnaka n'ibe alụ a nụnwa bụ nke ọ na-asuffer for long wee na-asị ụmụnne m ndị na-ajụ ese Ọdịnaka Ọdịnaka dị fine mụ na ya nọ hmm? a sị na ejebe ejebe aka alaeze anaba anaba eme gịnị akakpọ alaeze
Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'ọnụ ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye ya bụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra ị ga na-afụkwanụ ya bụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya-amara ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka e meghara ọdachi